N baden maliyɛnw a' ni ɲantuma fasoden mankan don n ko n bɛna bɔ ka dakuruɲa fila fila fɔ ko min bɛ réseaux sociaux sanfɛ nin tile filanin in na n'o ye cent millions ko in ye ko kura yɛrɛ tɛ dɛ bon kɔmi réseaux sociaux ko don n'a ko golobana wagati min na ale sanfɛ de a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko ko kura ko in kɛra nin ye san duuru sisan n'an bɛ la ne bɛ fɛ ka yɔrɔ mun fɔ Ayidara bɛ ka bɛ ka kɛ Ayidara la nin ko in na a bɛ ka nin ko in na nin ko in ni ye

mɔgɔba dɔ ye mɔgɔ kalannen don a ye gouvernement baaraw kɛ minisiriyaw kɛ jɔyɔrɔba dɔw sɔrɔ afiriki kɔnɔna na donc a tɛ se k'a fɔ k'a t'o ko ninnu kalama cogo si la o y'a pɛrɛmɛ ka nin waleya sugu kɛ voilà donc Ayidara tɔgɔ bɛ ka fɔ a la bi a fana tɔgɔ kan ka fɔ mais Sumayila de tɔgɔ kan ka fɔ fɔlɔ jani Ayidara ka fɔ nin ko la ale de y'a principal responsable ye sa ale de taara wari in ta ka taa di a kɛra sa o ko duwawu de don ko kun don o ko ka vɔte a ye de kun don o c'est vraiment c'est c'est terrible et c'est inadmissible donc n'a fɔra tuguni ko nin de tun kɛra kandida ye fo jama fanba dɔ k'a ka danaya ta k'a da o kan a ka bon hakili ma quoi mais bon euh, maliko de don donc euh, n'o o yɔrɔ taara ka bɔ yen n bɛ fɛ ka mun fana fɔ Ayidara ka awokaw bɛ ka wuli notamment eh, eh, ɲangi cɛ in bɔra ka kuma Suwala Bayaya fana bɔra ka kuma u bɛ ka eseye ka mɔgɔw don filo la waye a kɛra tan Ayidara m'a fɔ k'a m'a minɛ a don tan miliyɔn kɛmɛ tɛ miliyɔn bi segin de don ayidara yɛrɛ de da y'a fɔ ko miliyɔn kɛmɛ de taara d'ale ma an y'o de vokali mɛn k'a y'a ban k'a minɛ maintenant sa a bɛ k'a fɔ ko miliyɔn bi segin de don ko kɛmɛ ma d'a ma ko bi segin de dira wa ko Ayidara y'a fɔ fana ka a b'a minɛ kɔfɛ k'u kɛlen ka kɔntɛkisi falen k'a ma d'a ma ko vote ka k'a ye k'a dira a ma ko duwawu de ka don a ye ko ka duwawu de kɛ anw dun m'o kuma mɛn aw ko k'o fɔra k'u y'a tigɛ jɔn y'a tigɛ n'a sɔrɔ ayidara de tor'o kuma fɔ dɔnku o kɔrɔ ko vocal b'aw de bolo jɔn de b'a tigɛ a ye bɔ n'a vokali ye kɛ ça fait san duuru an ma deli dun k'o vokali mɛn yɔrɔ si aw bɔra yɔrɔ min na k'a fɔ ko ayidara ye a fɔ k'a ma sɔn ka miliyɔn kɛmɛ minɛ finaliman ko ko ko duwawu de don dɔnku ko miliyɔn eh, bi seegin ka a y'o de minɛ sisan nɔ ko ka duwawu kɛ aw ma bɔ n'o ye don si nin kuma in dun bɔra a bɛ san duuru bɔ bi aw ma bɔ n'o ye fo bi de Gasama bɔlen ka témoignage kɛ aw bɛ bɔ ka kuma fɔ k'u y'a tigɛ jɔn y'a tigɛ donc n'a yɔrɔ b'aw bolo ayidara y'a fɔ jama la yɔrɔ mun na a ye bɔ n'a audio a k'a bila problème bɛ yɔrɔ jumɛn problème tɛ yɔrɔ si mais a de bɛ k'a fɔ u y'a tigɛ u y'a don ta u m'a tigɛ jɔn y'a tigɛ jɔn m'a tigɛ et puis ko waye ko gasama de bɔra ni kuma in ye fɔlɔ ko ayidara ma bɔ n'a ye an dun ma kuma in mɛn yɔrɔ si an m'a mɛn réseaux sociaux kan depuis san duuru fo ka na se don min na ayidara bɔra ni kuma in ye an y'a bɔra a kalama wagati de senfɛ sinon an m'a mɛn gasama da an m'a mɛn yɔrɔ si n'a sɔrɔ gasama dun tun y'a fɔ mɔgɔ dɔ ye a tun bɛ taa réseaux sociaux kan siga foyi t'o la mais an m'a mɛn côté si la a mɛnna ayidara de ka côté la aw de ka côté bɔra n'a kuma ye ni bɔ kɛra nin ko kalama an dun bɔra ko min kalama o la a fɔra ko miliyɔn kɛmɛ dira k'a ma sɔn k'a minɛ ɔ ni ayidara de dun bɔra n'a ye o kɛra aw de ka sigi jɛkulu yɔrɔ ninnu na aw ka kumalasigi yɔrɔ ninnu na a yɛrɛ y'a fɔ k'a kɛra yɔrɔ fila bɛɛ la ko mɔgɔ kɛmɛ waa duuru tun bɛ yɔrɔ dɔ la donc o kɔrɔ ko audio b'aw de bolo aw dun ma bɔ n'o ye an an ye fɛn dɔ fɔ an bɛ mun faamu n'a complet b'aw bolo ko tigɛli kɛra k'a y'a fɔ k'a y'a minɛ a kɛra miliyɔn kɛmɛ kɛmɛ o a kɛra miliyɔn bi seegin o wari in minɛna ayidara fana bolo tun b'a ka doni kɔrɔ parce que moi ça m'étonne que duwawu sɔngɔ miliyɔn bi seegin euh, ne fɛ c'est c'est c'est abusé c'est abusé de la part d'un homme de Dieu k'a fɔ yɛrɛ k'i bɛ taa wari de minɛ ko ka duwawu kɛ mɔgɔw ye faso ko kama a ka bon ne hakili ma surtout mun yɛrɛ bɛ ɲɛla nin ko in na Ayidara yɛrɛ da y'a fɔ Sumayila Sise y'ale burankɛ de ye a sumayila den sira de furulen don ale ma donc a nièce certainement comment se fait-il que e bɛ miliyɔn bi seegin minɛ i burankɛ la ko ka duwawu k'o ye e dun b'a dɔn ko ko ɲuman de don faso ko de don e tɛ se ka duwawu kɛ fu min bɛ ayidara ni sumayila yɛrɛ cɛ sumayila denmuso de bɛ ne kunna mɔgɔw ma min faamu sumayila tɛ ne jugu ye kabini ala k'an da an tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Tuma sumayila ye ne burankɛ de ye a denmuso bɛ ne kunna bon o la fo mɔgɔw k'o faamu o k'a faamu fana ni sumayila kɛra politigi mɔgɔ ye kabini ala ka ne yɛrɛ ayidara da ne ka taa sigi politigi kɛnɛ kan ko politigi mɔgɔw ka kɛnɛ filɛ a fɔlɔ kɛra sumayila de i ban miliyɔn bi seegin na a fɔ n bɛ dugawu k'a ye fasoko de i ye ne burankɛ yɛrɛ de o problème bɛ min ka miliyɔn bi seegin minɛ i burankɛ la walasa ko ka duwawu kɛ faso ko kama en plus buran don et faso ko de don fana e dun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye ko faso ka taaɲɛ de o bɛ don hakilima hakili fɛ cogo di donc ko karamɔgɔ sigilen de don o buna nin de kumakan ye ɲangi cɛ in karamɔgɔ sigilen don o de kama donc a bɛ duwawu kɛ wari bɛ d'a ma a b'o minɛ k'o bila kunna donc o de ye ayidara sigikun ye diɲɛ kɔnɔ mali kɔnɔ ayidara dun k'ale nana faantanw ka hakɛ silamɛya de ka jidi ka ɲɛ mali kɔnɔ ale nako yɛrɛ jiko de ka ɲɛ mais e sigi ko ne ka dugawu kɛ mɔgɔ ye ka wari minɛ donc duwawu de dabɔra wari di de kama o sɛbɛnnen tɛ kuranɛ kɔnɔ an m'o ye o tɛ adisa kɔnɔ ala kira m'o sira tɔgɔma an tɛ diinɛ dɔnbagaba si dɔn mun y'o sira tɔgɔma duwawu ye fu de ye surtout bota ye wari sugunin dɔw bɛ se ka di ten mais ni wari sena sugu miliyɔn bi seegin surtout a kɛra contexte min kɔnɔ élection contexte de don dabaribanko de don n'a sɔrɔ a tun bɛ ka kɛ wagati dɔw yɛrɛ la an bɛ se ka fɛn dɔ faamu mais non élection contexte kɔnɔ pourquoi spécialement élection wagati de la o bɛ taa kɛ i n'a fɔ Chouala fana y'a confirmer cogo min na ko élection ɲɛkɔrɔlaw la ko nin bɛ kɛ wariw de bɛ taa di pour quelle raison donc ça veut dire que duwawu ko tɛ laɲini dɔ de b'a ko duguma e karamɔgɔtɔ ye hakilima de normalement e kan k'o faamuya ko k'a fɔ ko duwawu ɲini dɔrɔn kun tɛ ko achat de conscience de don mais malheureusement c'est c'est vraiment dommage quoi o la n b'a fɔ nin ko in kɛra cogo cogo politicienw de sen b'a la sumayila de nɔ ye nin ye o sumayila kelenw de tun bɛ ka bɔ nin élection 2018 na ka IBK critiquer ko achat de conscience kɛra dɛ a y'a don yan fɛ a y'a bɔ tantɔ tandis que aw yɛrɛ bɛ ka taa miliyɔn yirikaw ta an t'a na wariw bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ka t'o di mɔgɔw ma ko ka dugawu k'aw ye ou bien ko ka voter aw ye nin ka bon hakili ma dɛ maliyɛnw politicien damadama bɛ yen olu y'an ka mali in ci ka d'a ma ko tɔgɔ b'a la ko démocratie démocratie ninnu nana maliyɛnw faga maliyɛnw tun tɛ achat de conscience dɔn dɛ musa tarawele ka temps na musa tarawele tun n'a ka jogo juguya dɔw bɛ yen non mais an tun tɛ nin dɔn maliyɛnw tun tɛ nin dɔn sa maliyɛnw yɛrɛ tun tɛ campagne fɛnw na parce que multipartisme yɛrɛ tun tɛ yen non han depuis musa de binna nin manamana ko ninnu bɛɛ daminɛna jɔn y'an dege o la c'est les sumayila sise les alfa umaru konare olu de nana an dege nin na ka wariw ɲɔbɔrɔ ni malobɔrɔ ni wariw didi mɔgɔ ma ka mɔgɔ hakiliw san achat de conscience donc an b'o de dingɛ kɔnɔ hali bi bi in na u bɛɛ b'a kɛ mais n'a da ma diya mun na don min na o bɛ wuli ka dɔ nin de accuser ka sɔrɔ olu de ka baara ye sinɔn le Malien ne connaissait pas ça jɔn y'an dege a la c'est nos politiciens malheureusement a bɛɛ tɛ mais a tolilenw de ka ca n'i ye tiga ɲimi ni tolilen kelen bɔra a la i b'a bɛɛ tu de a bɛɛ de bɛ tiɲɛ malheureusement

a nana ni laɲini sugu ye Musa Tarawele b'a dɔn jamana lagosilikanw de don a tɛ taa jamana ɲini sira fɛ Musa Tarawele mun k'a la a b'a dɔn a donna kaso la a ye Mali yɛrɛ bila n'a taara Côte d'Ivoire mais depuis Musa binna a nana sigi a nana sigi a filɛ a ye résultat fil'an bolo nin ye ko la ko ko sugu bɛɛ a yɛrɛ kelen tɛ mɔgɔ caman fana wolola ale kɔfɛ parce que u y'ale ale a diyara ale la ale ta ɲɛna mɔgɔ caman wolola jɔn d'o kɛ jɔn d'o latimɛ politiciens de nɔ don malheureusement il faut k'o ka fɔ sinon fa tun tɛ mɔgɔ la fɔlɔ k'i bɛ wuli ka manamanakan sugu dɔ fɔ ko kɔrɔ k'i diinɛ ɲɛmɔgɔ diinɛ mɔgɔw tun bɛ yen nɔ diinɛ tun respectelen don diinɛ bɛ kɛ mais ko min bɛ ka kɛ bi bi in na nin dérive in nin tun t'an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ malheureusement an sigilen filɛ nin ye voilà on est devant euh, les faits personne ne peut nier résultat filɛ an bolo nin ye c'est pour ça jamana k'a ka responsabilité ta jamana ye jamana de ye comment je vois que an ka jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ taa an kɔ kan k'i t'i kali k'i siɲɛ cɛw ni ala ɲɛna constitution na i bɛ jamana de ka hɛrɛ fɛ i bɛ constitution respecte i b'a don yan fɛ i b'a bɔ yan u bɛ tila wuli ka taa diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw kɛrɛfɛ en l'occurrence n'o ye buye ɲɔrɔn buye IBK bɛ t'o kɛrɛfɛ ka taa promesses ta ta o ye a tɛ se ka promesse min bɔ a sira fɛ certainement ko o olu bolo an ka jamana kɔnɔ ou bien a ma se ka dɔw timɛ ko sirifukɛ ka tila ka wuli k'ale kɛlɛ o kama donc kuma ka tila ka taa lawuli mɔgɔ ka tila ka jamana lagosi n'o ye ka première institution lagosi n'o ye ko parce que k'o ma buye ka kumakan bɔ a sira fɛ c'est une honte pour le Mali c'est une honte pour notre institution la première institution du Mali c'est une honte pour ça mais an b'a kɛ cogo di donc an ka politiciens de kɛlen don ka jamana feere ninnu ma diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'u ka kuma fɔ an b'u ka kuma fɔ mais olu tɛ dɛ a olu tɛ politiciens de y'a d'u ma parce que ko jama nin min b'u kɔ jama jama jama jama min bɛ ninnu kɔ ça représente combien pour cent de la population du Mali quand tu vas remplir un stade là c'est combien de personnes 100 000 personnes tout au plus u bɛ to ka 500 000 kuma ninnu fɔ mais yɛlɛko kumaw de don on sait très bien que stade effectif ye jumɛn n'i ye stade yɛrɛ bɛɛ fa hali kɛnɛma la ka fara kan a tɛ tɛmɛ 100 150 000 ninnu kan ɔ eh, mali population ye jeli ye c'est plus de 18 millions mɔgɔ min bɛ taa voter c'était combien cette année plus de 8 millions donc n'e ye 100 000 200 000 a ka kɛ 500 000 yɛrɛ n'e y'o bɔ a la a tɔ min bɛ to nin c'est la majorité silencieuse o tɛ ka kuma de n'o kumana don min na ou bien n'o fana wulila don min na k'a bɛ jigin dugu kɔnɔna la ko ka fitinɛ kɛ a bɛ wolo a bɛ wolo mun de la donc an ka miiri o yɔrɔ ninnu bɛɛ la mɔgɔw diminen don mɔgɔw sigilen don mɔgɔw tɛ ka kuma mais ni ba degunna a bɛ kinni kɛ don dɔ la jan'a ka s'o yɔrɔ ma an ka hakili sɔrɔ quoi jamana in an ka sauver jamana ka taa ɲɛfɛ politiciens a y'aw ka rôle kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'aw ka rôle kɛ quoi an ka jamana bila ɲɛ bɛɛ sanfɛ jamana ka kɛ bɛɛ sanfɛ mali ka kɛ bɛɛ sanfɛ walasa an ka hɛrɛ sɔrɔ quand je vois maintenant les pompiers pyromanes les avocats du diable qui viennent là kɔni ko namara namara namara u tɛ se ka tiɲɛ fɔ les Bouna Niang les les les Chouala Bayaya hein a y'a don yan fɛ dɛ k'u bɛ wuli ka ayidara ka ɲumanw fɔ walasa ko ka nin ko in effacer ka bɔ yen mɔgɔ m'a fɔ ayidara ma deli ka ɲuman kɛ mɔgɔ m'a fɔ k'ansardini ma ɲuman kɛ oui a y'olu ko nin kɛ mais o kuma tɛ ka fɔ yan nɔ ko jugu min kɛra o de kuma bɛ ka fɔ an k'o de tiɲɛ fɔ ayidara ye bɛ 500 millions dépenser fantanw na a bɛ miliyari don yan fɛ a b'a bɔ yan fɛ n ko fantanw ka wari de bɛ ko ko kɛ ayidara b'o wari bɔ min ayidara bɛ wari dessiner a bɛ wari dilan mansin de b'a bolo wa a y'a kunna wari bɔ a y'a don a fɛ kunna wari in bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn n ka bɔ ansar ansardini ka wari la ansardini ka wari ye mun ye c'est les ansar c'est les pauvres gens olu b'u ka wari fara fara ɲɔgɔn kan faama kelen kelenninw b'a la mais fantanw ka wari cotisation de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan mugan muganw b'a la tantanw b'a la bi saba sabaw b'a la miliyɔnw b'a la miliyariw b'a la o de fara ɲɔgɔn kan k'a d'a ma a bɛ sɔrɔ k'a k'a sago ye y a rien d'extraordinaire dans ça ayidara ye mun de kɛ ko extraordinaire ansaru de ka wari don donc o kuma ka fɔ o kɔrɔ tɛ ko kojugu min kɛra nin ye k'o b'o fɔli bali o fana ka fɔ n'a ye kojugu kɛ o ka yira la k'a ye erreur kɛ walasa a ka bɔ a fili kɔnɔna na ni ɲuman min fana kɛra o bɛ fɔ problème t'o la an ɲɛ b'a la don o don a ka publicitéw la fan bɛɛ a ka telesow kan a ka administrateurw ka facebook la an ɲɛ b'a la aw ka ɲumanw bɛ ka fɔ mais ni juguman mun kɛra o sɔnko ninnu ka ko ka bɔ yen nɔ walasa an ka taa ɲɛfɛ quoi an jeli tɛ sumaya nɛn kan maliyɛnw an ka sabali quoi an ka blâmeli kɛ mun kan ka blâmer ni responsable fɔlɔ ye politisiyɛnw de sumayila sise nɔ kan ka minɛ nin ko la parce que a ye article 72 de la loi électorale violer devant tout le monde bɛɛ b'a kalama hali a dogonin tɛ han a dira mɔgɔw ma a yɛrɛ ka parti mɔgɔw olu k'a confirmer ayidara yɛrɛ k'a confirmer donc problème bɛ jumɛn procureur bɛ min an ka jugew bɛ min pour que dɔ t'i saisir nin dossier in na pour que ka tiɲɛ bɔ fu ka siri nin dan na a ɲɔgɔnna kana kɛ sini tuguni nin ye maloyala ko de ye mali ma n'a fɔra ko sumayila sise kandida bɛɛ b'ale ka position dɔn mali politiki sira kan o de ka kɛwale ye nin ka wari fa sagi la ka taa di diinɛmɔgɔ dɔ ma k'o ka voter ou bien k'o ka duwawu kɛ c'est vraiment extraordinaire an ka ɲɔgɔn bonya an ka maliyɛnw bonya quoi ɔ n'olu fana bɛ k'a fɔ k'o y'olu ka hakɛ de a ka hakɛ dɔ ye parce que k'e bɛ duwawu kɛ scanner t'an bolo ji minta tɛ maliyɛnw bolo olu ka hakɛ ko kuma tɛ fɔ dɛ e ka hakɛ de wari ka taa d'e ma k'e ka taa duwawu kɛ o de y'e ka hakɛ ye mais c'est extraordinaire an ka ɲɔgɔn bonya quoi ne kɔni hakilina ye ne tun ye nin nin ko in na mɔgɔ bɛ ka ko caman fɔ mais politiki sira problème de ye nin ye problème min fɛ c'est juste politique nin tɛ diinɛ ko ye dɛ sani n'i y'a sera diinɛmɔgɔ ka yɔrɔ la politiciens na a lase nɔ sinon effectivement ayidara ma taa ɲini u fɛ olu de wulila ka taa s'a ma ni wari in ye donc u k'a dabila politiciens k'u ka rôle kɛ diinɛ bɛ yen politiki bɛ yen politisiyɛn bɛ se ka diinɛ kɛ diinɛmɔgɔ bɛ se ka politisiyɛn kɛ politiki politiki fana kɛ mais k'a fɔ u bɛ k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ tan sira mun fɛ nin ye ka dabiri dabiri genre ayidara tɛ bɔ k'a ka kandida yira a bɛ to jijukɔrɔ ko ninnu na olu t'a kɛ ɲɛ o n'i ye politisiyɛn ye n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fana ye i bɛ se k'a kɛ mais i b'a fɔ clairement quoi n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ fana n'i bɛ politiki kɛ i fana b'a fɔ clairement i b'i ka kandida choisir i n'a fɔ diinɛmɔgɔ dɔw y'u ta choisir problème bɛ yɔrɔ jumɛn o n'i ka diinɛ o tɛ ɲɔgɔn sira la i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i bɛ jamana ka taga ɲɛ de fana fɛ ni mun bɛ bɛn jamana ma candidat min bɛ bɛn jamana ma i bɛ se k'i ka jamakulu d'o ma i yɛrɛ bɛ tugu o kɔ hali n'i ma fɔ ko jamakulu ka voter problème bɛ min tu peux le dire c'est ton droit o problème foyi t'o la quoi mais k'a fɔ k'a kɛ jijukɔrɔko ye tantɔ de fo bamananko ko kalama don min na o bɛ kɛ gundo ni affaire d'état ye ka sɔrɔ voilà wariw de minɛna a don ta bɔ ta olu de b'a kɛ pour que problème ye ni mɔgɔw b'a fɔ ko diinɛ ni politique tɛ taa wasa wariminɛkow de b'a la ka taa ko dɔ kɛ mɔgɔlankolon dɔ ye ou bien candidat dɔ ye mun jogo man ɲi forcément o de bɛ na ni porobilɛmu ye sinɔn k'a fɔ dɔrɔn ko diinɛ mun ni politiki tɛ se ka ɲagami o ko tɛ o ko tɛ sa an bɛɛ bɛ faso ka ɲɛta de fɛ diinɛmɔgɔ bɛ faso ka ɲɛta de fɛ politisiyɛnw bɛ faso ka ɲɛta de fɛ porobilɛmu bɛ yɔrɔ jumɛn na voilà mais ala ka mali kisi ala ka ɲuman d'a ma dɔrɔn mais kɔni mun ye mun ye o ka fɔ nin ye Soumaïla Cissé de nɔ ye bi nin y'ale de nɔ ye sini ni nɔ minɛli kan ka kɛ ale de nɔ bɛ minɛ en tout cas faransikaw ka loi la complice fana nɔ bɛ se ka minɛ olu ka article 106 la mais an ta an ka article 12 72 in na mun ye ko in kɛ en tout cas nɔminɛli kan mun kan ka kɛ n t'a dɔn nin ɲaganti mun ka kan peut-être juristew bɛ se k'o kumaw fɔ an ɲɛna c'est Soumaïla de nɔ kan ka minɛ na URD de nɔ kan ka minɛ na c'est ça c'est vraiment grave c'est très très très grave o de tun ye ne ka kuma ye ka fɔ nin ko in na quoi donc maliyɛnw n tun b'a fɛ ka nin partager an ni ɲɔgɔn cɛ la ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma merci